nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen an tulo b'i la hɛrɛ tilenna ɛɛ bataki dɔ nana y'an sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen bonyaba la an'an balimamuso ko ko ale dɔgɔnin nana a fɛ a ye kalo kelen congé de kama o kalo kelen kɔnɔ ale dɔgɔmuso ni a furucɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ fo garisɛgɛ nana y'a kɔnɔ sisan ale malola ale kun cira ale t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo ayiwa ko ka hakilina d'ale ma yanni tiɲɛni ka kɛ han tɛnɛ ale dɔgɔmuso a dɔgɔmuso fa kelen ba kelen awɔ o nana ale fo de vacances la ale fɛ ɔ ja o n'ale cɛ nana kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔhɔ fo garisɛgɛ nana bɔ denni kɔnɔma don ayiwa a ko ko k'ale dɛmɛ hakilila yanni tiɲɛni ka kɛ k'ale kan ka mun de kɛ sisan mhm. tɛnɛ kuma filɛ nin ye mm. eh, lamini ala ka hakili ɲuman na amiina yarabi eh, n bɛ min fɔ a ɲɛna mm. a dɔgɔmuso ye baara min kɛ a ma ɲa mm. baara ɲuman tɛ parce que n bɛ jigin muso de la cɛ in a jo t'a la mais dɔgɔmuso a y'a kɔrɔmuso janfa balimaya la parce que ni cɛ ye nin ko sugu ɲɛsin ma i ka baara ka kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min ye i b'a ɲini i kɔrɔmuso in fɛ i bɛ sira ɲini i bɛ taa kɔ so ale ma se k'o hakili sɔrɔ sitanɛ tulonkɛla la mais ne bɛ min fɔ n balimamuso ɲɛna a ka taa a ka a ba wele a ka kuma fɔ a ba ye n'a ye kuma fɔ a ba ɲɛna a ba bɛ solution sɔrɔ ko in na lamini an delila ka nin émission kɛ yan an ye nin kuma kelen de fɔ a tigi ɲɛna ani saba bɛn an y'a fɔ a ɲɛna a dugu bɛ n kɔnɔ mais n tɛ dugu tɔgɔ fɔ an y'a fɔ a tigi ɲɛna n k'a k'a ba wele a ba ko a ma a denmuso ma k'i furu tɛ sa i b'i dɔgɔnin bila ka taa n fɛ yen i dɔgɔnin bɛ jigin n'a jiginna den bɛ bila ka t'i fɛ yen nɔ den bɛ den bɛ to i bolo an y'a émission kɛ an y'a fɔ cogo min na u y'a kɛ ten den bɛ kɛ fa jamu na a den bɛ kɛ kɔrɔmuso in de tɔgɔ la ani denmisɛnninw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a den don o solutionné la ten hmm. an y'o émission kɛ hmm. bon n bɛ segin a kan k'o kelen de fɔ a ɲɛna ala y'a kɛ an y'a fɔ min na a ko kɛra ko réussira muso tilala kɔrɔmuso tilala ka weleli kɛ k'an fo a kɛra a ko kɛra a mɛnna a y'an fo u bɛnna nin ko la ten hmm. ala ale denw t'a dɔn k'a fɔ k'a den tɛ den ye hmm. a n'a denw kɔrɔbayara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ye fa kelen ye ale de tɔgɔ kɛra den ninnu kan fɛnɛ u bɛɛ nana balimaya la dɔgɔmuso yɛrɛ ko alhamdulila a furula a taara cɛ fɛ hmm, hmm. ɔ n b'o de kelen fɔ a ɲɛna n'a y'a sɔrɔ n'a sera k'o kɛ parce que maaw tɛ kelen ye maaw ka ko minɛ cogo tɛ kelen ye mais komi ale de nana ni kuma ye ne bɛ min fɔ a ɲɛna n'a sera k'o ɲɔgɔn kɛ mm. a k'a ba wele a n'a ba ka bɛn a la mm. den a k'a bila ka taa so mm. n'a y'a bila ka taa so n'a jiginna n'a ni bɛ se k'a kun ni den ni den ye san fila sɔrɔ a mana tagama ka se wolosɛbɛn kɔni bɛ kɛ a cɛ n'ale de tɔgɔ la den bɛ bila ka taa a fɛ yen a ni denmisɛnninw bɛ lamɔ ɲɔgɔn kan dɔgɔnin kɔni o kana s'a ka so bilen dɔgɔnin kana s'a ka so hali ni kunko b'a fɛ yen dɔgɔnin kana se yen dɔgɔnin tɛ se yen bilen dɔgɔnin fana a bɛ taa a ka furu la alhamudulila u b'u ka balimaya kɛ u bɛ ɲɔgɔn wele n'a taara u ka so a n'a dɔgɔnin bɛ balimaya kɛ dɔgɔmuso fa kelen ba kelen erreur kɛra kaban ni ji bɔnna a tɛ se ka cɛ dɛ solution de bɛ ɲini a na ko mana bilen cogo o cogo sigi ka fɔ de b'a ban o tuma na u ka sigi ka kuma balimaya ni sinjiya la n'u ba mɔgɔ woloba t'i janfa a kana kuma in fɔ yɔrɔ caya a k'a kɛ soko ye ne b'o de fɔ a ɲɛna n'a kɔni sera k'o kɛ o de da ka di u bɛɛ la parce que ni dɔgɔnin n'ale nana k'a bɛna dɔgɔnin lebu cogoya dɔ la a bɛna dɔgɔnin ka cɛ sɔrɔ ko gɛlɛya ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ lebu a cɛ a denw fa fɛnɛ bɛ lebu o kuma na

e bɛna misiri yɔrɔ jumɛn ah, ta nin ye san bi wɔɔrɔ ni fila san bi wɔɔrɔ ni naani eh, san bi wɔɔrɔ ni naani de fatura kan a fatura denmisɛnninya kɔ alimami fana ko e fana ko ten wa ah, n'ala ye nafolo nɔgɔya n b'a fɛ ka muso in ta ɲɔgɔn kɛ dɛ ni misiri ko ni ni baraji alijinɛ firidawsi fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ eh, lamini

e ɲɛ bɛ ne kɛ cogo la ko ne ka ta taa moto la taa ta la ni san tan ka se kɔni n'an ma mobili ta ka taa sisan e tɛnɛn i lamɛnnen don mm. i ka sigida la mɔgɔw b'i lamɛn mm-hmm. mɔgɔw ka ca i nɔfɛ munna e tɛnɛn tɛ se k'a don i nɔfɛ mɔgɔw kun ma ko a an k'a lajɛ an k'a laɲini juma o juma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔma 9 ni 10 heures cɛ an ka taa misiri ko yanni jumalatagalaw na heure cɛ ka mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ fara i kan i k'a daminɛ n'o ye ne b'a dɔn e bɛ kalo wɔɔrɔ sɔrɔ a la yɔrɔ yɔrɔ e yɛrɛ b'i bolo bɔ e bɛ ɲini e b'i yɛrɛ ɲini mɔgɔ ko la walayi lamini jo b'e la dɛ e ye alimami falako min ye e tɛ maa ɲuman ye nin de fɔ kuma ye ne ye sisan ne ma hakili sɔrɔ n ko ne ma hakili don ne la latigɛ la e ma da latigɛ la ala y'a latigɛ su la de ka n dabila o la fili. i jɔ i jɔ bani bɛɛ kɛ jan tɛgɛ dɛmɛ i fɛ dɛ mɛ su in na n b'i ka kote la e ma deli ka kɛ ne ka kote la yɛrɛ ee mais sinon n b'i ka kote la alimami b'u jalatigɛ ɛɛ tɛnɛ ɛɛ ɛɛ amadu ni mariyamu k'an ka foli b'u ye han o bɛɛ kunu kuma i ka sɔgɔmada ye walayi o ye tiɲɛ e garisigɛ misiri ko la a kununa sisan sisan de ɔ bɔn Est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ ko Damas Ala ye muso min ka kalifa minɛ a la nin awɔ n'a janaja bɛ kɛ sini mhm. a bɛ dɔ sɔrɔ nin fana baraji la a b'a sɔrɔ parce que e hakili kununa ka bɛn n'ale ka action ye alimami sigilen filɛ nin ye ah, a ye misi misi bila n na dɛ voilà donc Damas bɛ dɔ sɔrɔ nin baraji la mhm. e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la nka ne ta la belebeleba ye eh. n'i tugura ne kumakan kɔ awɔ

o kɔrɔ t'a ye ko ne bɛ sa o tɛ ne faga o e ni ne saya ye kelen de sa lamini fila tɛ lamini i ye kuma jugu fɔ ne bi dɛ e ka e bɛ miiri e ye mɔgɔ bɛ nin k'i balimamuso ye k'ala ka ne faga. Waaleykum salaam. Hɛrɛ tilenna.

B'a bɛɛ fo ka bɛɛ walima la ne ta ye foli ye a diyara yan bi fo i ce wele bɛ kɛ yan numéro bɛna d'i ma sisan numéro bɛna d'i ma sisan n'ala sɔnna a ma nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen donc tɛnɛ bɛnkɛjan min fɔra min taara garisɛgɛ sɔrɔ a kɔrɔmuso cɛ fɛ yala i fana miirinata ye jumɛn de y'a la ala k'an bɛɛ sɔgɔba amina fɔta ni kɛta ni ŋaniyata amina yarabi o ye nin fɛnɛ nin fɛnɛ ye latigɛ la dunanman dɔ ye nka ne fɛ dɛ bɛɛ bɛ fili ka da i ka kɔnɔnata kan ne bɛnkɛjan ne bɛ solution ɲini fɛn minnu na ko n b'a ladilan o tɛ ninnu ye o tɛ nin ye o tɛ nin ye ni ne ye den yɛrɛ fa ye fɔlɔ dɛ ne bɛ n den minɛ ne bɛ n den bɔ nin furu in na min dɔgɔmuso ye min fana taara kɔnɔ ta a fɛ a bɛ den wolo lamini kojugu tɛ bɔ dugu la gansan dɛ ala kira alayihi salatu wasalam dɔ delila ka taa a fɛ yen ka taa sigiɲɔgɔn ka degun fɔ a ye k'a sigiɲɔgɔn kɛlen don k'a tɔɔrɔ kojugu a ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a sigiɲɔgɔn kɛlen don k'a tɔɔrɔ i b'a dɔn a ye min fɔ a ye k'a k'a ka minɛn ta ka t'i sigi kare kɔnɔ n'a bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲininka mun y'a bila na k'a k'a fɔ k'a sigiɲɔgɔn de kɛlen don k'a tɔɔrɔ a min sigiɲɔgɔn kɛ y'o mɛn don min na tɔɔrɔ banna o don fɛn dɔw bɛ yen nɔ en tant que solution bɛ ɲini olu la duguma o ti ban mais fɛn dɔw be olu be yira diɲɛ la de pour ka tugu ka sabali ni ne muso ye kɔni ne b'a fɔ a ka bɔ nin furu in na ɛɛ a ka bɔ nin furu in na e b'a dɔn ni den b'a bolo a m'o yɔrɔ pereperelatigɛ mais ni ne kɔni y'a ye a ka bɔ nin furu in na a ka bɔ nin wa a bɛ ka min fɔ a bɛ ka min fɔ ko dɔgɔmuso bɛ sutura nin bɛ sutura ko selen nin yɔrɔ ma ka ban sutura foyi t'a la nin bɛɛ dɔnnen don an bɛ diɲɛ laban min na bi lamɛn nin ko fasugu tɛ kɛ fiyewu k'a ti k'a dogolen don wa a mana den k'a den ye cogo o cogo wagati ni ko de don a bɛ dɔn a ti laban a tɛ se ka laban donc ni ne kɔni y'a ye ne bɛ bɔ nin furu in na ne kɔni bɛ min conseil a y'o ye ne bɛ bɔ nin furu in na parce que ja tɛ nin furu in na tuguni nin furu in ja banna pewu parce que hakilisigi yɛrɛ tɛ nin furu in yɛrɛ kɔnɔ tuguni bɛnkɛja yafa tɛ se ka kɛ furu in kɔnɔ ka dusukun kɛ kelen ye u ka ɲɔgɔn ye wa a bɛ gɛlɛya lamini fana ye ɲɔgɔn nɛgɛn a kan comme furu tiɲɛni man di mɔgɔ si an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn a kan de sinon ja foyi tɛ nin furu in na tuguni lamini bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin min nɔn ja foyi tɛ nin furu la tuguni a bɛ ɲɔgɔn musalaka a kan de wa nin bɛ kɛ de a bɛ nin kɛ de pour que n bɛ ɲuman ka ko latɔn a la nin ye ka ko latɔn a la de ka ko latɔn cɛ la cɛ ni muso bɛɛ cɛ ni muso in bɛɛ ka ko latɔn u la bɛɛ ka nin dɔn n'olu jogo ye olu fana balo u balo fu sa fu la de nin na mais en tant que a bɛ labɛn ni nin tan cogo la fɛn minnu bɛ labɛn ne bolo o tɛ nin tɛmɛrɛ o yɔrɔ kan nin ɲɔgɔn dun caman cɛw kun a bɛ yen nin ɲɔgɔn caman bɛ yen kɛ tɛnɛ surtout cɛ kunda awɔ muso caman bɛ furu la cɛw cɛw ye nin camanba kɛ du kɔnɔ mɔgɔw b'u ka furu la a kan dɛ tɛnɛ i bɛ hakɛ to i y'i ta fɔ a b'a hakilina de fɔ. n ye hakilinanta de d'i ma n ko ne fɛ de ne fɛ n ye hakilinanta de fɔ ni ne fɛ don ni ne dennin yɛrɛ fa ye fɔlɔ ne bɛ nin furu dabila. d'accord monsieur lenko ko ten wa. sɔrɔ bɛ ka nin ko in fɔ. n ko nin ko in warala warala warala. cɛ ye min kɛ nin ye a ma ɲɛ dɛ. wa dennin fana jo t'a la mais n tɛ jigin cɛ in na dɛ muso in kan k'i miiri k'a fɔ a ne kɔrɔmuso de ye nin hali ni nin ye nin ɲɛsin ne ma cɛ ye cɛ de ye koyi e de b'a fɔ a ye a e ni ne nin tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye dɛ e de kan k'o fɔ a ye e m'o fɔ a ye kɔrɔmuso janfa dɛ wa ko de filɛ ka wuli in ye dɛ fo yɛlɛma ko wolonana a bɛ kɛ dɛ parce que a fila ka juru de don nin ye furu in kɔni min filɛ nin ye wa sɔrɔ bɛ se k'a ka kuma in kan furu bɛ den yɛrɛ de bolo n'a y'a dɔn a bɛ se k'a kun bala n tɛ furu tɛ yen dɛ parce que à chaque fois nin ko kelen in bɛna jigin a kunkolo la n'a dun jiginna a kunkolo la a bɛna ni cɛ bɛna saba ko in bɛ na a ɲɛkɔrɔ de o ye o ye kojugu ye dɛ lamini ne kɔni y'a ye a b'a yɛrɛ de bolo n'a yɛrɛ ye décision min ta parce que mɔgɔ mɔgɔw ka ko minɛ cogo tɛ kelen ye. ɔ ne yɛrɛ y'a ye a bɛ se k'a sigi salamu lafiya n'a bɛ se k'a kun n'a bɛ se k'a kun n tɛ a kun man a kun man nɔgɔn dɛ i yɛrɛ de dɔgɔmuso fa kelen ba kelen kalan fɛ yen ko ko congé la o ka taa wolo nin na aa lamini a y'a kɔrɔmuso janfa dɛ nka a k'a sigi n'a a bɛ sara dɛ bɛ nin de fɔ a ɲɛ na alimami hakilina dɔ b'i fɛ nka n tun b'a fɛ ka yanni parce que tɛnɛn ko ko ni alimami kumana ka ban ko mɔgɔ ma i tɛ se ka kuma kɔfɛ wa a dun kuma o ye tan de kelen ta jɛ nka alimami ka hakɛ to bɛnkɛ jan bɛɛ n'i hakilinata bɛɛ n'i ka faamuyali bɛɛ n'i ka ko minnu ta nka yala n'i ye nin ko in bɔrɔtɔ kosɛbɛ yala a tiɲɛni barika tɛ bonya ka taa kosɛbɛ wa latɔnni dɔ fɔra tɛnɛn fɛ hakilila miirina ɲuman b'o kɔnɔ ladilanni ɲuman b'o kɔnɔ la wa latɔnni b'a kɔnɔ fana ɛɛ makun bɛ fɛn caman kan duw kɔnɔ ka taa daga caman datugulen don n'a kelen pe dayɛlɛla bombe atomique de don michel ko y'a fɔ cogo min na bɔnna ma yɛlɛma ko wolonwula tɛ dɛ bɔnna ma yɛlɛma ko tan ani naani a bɛ tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen na ka taa muso ka furu bɛ sa a bɛ taa so cɛ tɛn'a dɔgɔnin furu fo ka diɲɛ wuli muso in n'a dɔgɔnin tɛ bɛn tuguni wa ba n'a den fila si tɛna bɛn tuguni parce que a bɛɛ bɛ kɛ dusumankasadenw ye mhm. eh, ni ka sɔrɔ denmuso wololen don muso nin fɛ cɛ nin fɛ denw kɔni b'a bolo o denmuso ninnu olu ka cɛlasigiyɔrɔ a kuma bɛ fɔ an ka farafinna yan o ka d'an ye kojugu ko ye ko karisalakaw ka karisa tɛ yan min fa ye kɔnɔ da a ba dɔgɔnin na o tɛ wa o bɛ fɔ donc den ninnu tɛna den ninnu ka furuko bɛ gɛlɛya komi furu b'ala de bolo cɛman ninnu fana u bɛ dusumakasi fa nin kɔrɔ fo ka taa min kɛ u ni fa in tɛna se ka ji da ɲɔgɔn tigɛ u bɛna ban wolofa la u bɛna ban faya yɛrɛ ma a bɛ n'u ka diɲɛnatigɛ lonponlanban n'i bɔra i bangebaga ka ko dɔw kalama ah. hali ka bɔ a kalama lahara ka fisa k'i bɔla a kalama diɲɛ na yan a bɛ fɔ min ma k'a b'i ɲimi i b'a fɔ ko asidiji o ye bangebaga ka ko dɔw ye den mana bɔ bangebaga ka ko dɔw kalama kunfɔ yɔrɔ tɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ parce que bangebaga de don n'ala taara a mɔgɔ sugu ninnu kɛ mɔgɔ majiginnen ye mɔgɔ sabalilen ye minnu da ka girin olu de fasɔn kɛri bɛ cun u kɔnɔ u sigilen sigilen tɛ sumalen tɛ ko e pourtant ko baasi foyi tun tɛ karisa la yan dɛ mɛ baasi min b'a la baasi ka jugu ni diɲɛnatigɛ bana sugu bɛɛ lajɛlen a bangebaga ka ko donc euh, eh, an ka mɔgɔbaw tun bi ko dɔw solutionne makun kɔnɔ sutura kɔnɔ nin cogo nin na eh, hakilila tɛnɛ ye min fɔ jateminɛ la an k'o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ alimami nɔgɔ bayita ye ma dɛ mɛ kow bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kelenw tɛ fɛn dɔ ka ɲi sira dɔ la ni sira dɔ ye hmm. par exemple ni cɛ kunda don hmm. adamadenya la olu bɛ se ka datugu ni datugunan dɔw ye o cɛ kunda i n'a fɔ sira jumɛn de fɛ par exemple a ka fɔ i dɔgɔkɛ ye kɔnɔ da i muso la olu n'a ɲɔgɔnna olu bɛ se ka datugu o hmm, a bɛnnen don ka na na kelenw tɛ sa ayi Kelen tɛ t a ye ne don cɛ la a ma bɛ jɔ la ayi ayi mɛ fɛn dɔw bɛ yen e mana hinɛ dɔn cogo cogo e tɛ hinɛ dɔn ka tɛmɛ ala kan hinɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ hinɛ diɲɛ kɔnɔ a fɔra ko ala de olu bɛɛ ka hinɛ masa ye hinɛla le a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na hinɛla le hinɛla le. donc i tɛ se ka hinɛ ka tɛmɛ o kan o Ayi. mɛ pourtant ale de ye jahanama da Awɔ. u ka tila k'i kali fɛnɛ k'a b'a fa Wa fa dɛ. ɔ donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ lami olu bɛ kɛ de olu bɛ kɛ de ni masurunyamɔgɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'olu terimuso fɛn fɛn n'olu dɔgɔ ko olu olu si tɛna sɔn nin ko sugu ka perezante parce que ni nin sugu ma pere kɛ fɛnɛ mɔgɔw ka disposition ta an bɛ tilen k'a fɔ yan kuma bɛɛ nin tɛ nin sugu nin kuma in fɔko fɔlɔ yan o kuma bɛɛ cɛ sera dɔgɔ cɛ ye binna dɔgɔnin kan dɛ cɛ ye dɔgɔnin kɛ tan dɛ cɛ ye nin kɛ tan dɛ i dɔgɔnin bɛ lahalaya min na so kɔnɔ o de ye cɛ in se a ma o de ye cɛ in se a ma o cɛ in ka se fɛn tɛ dɛ ma legitime cɛ in ye min kɛ wuluya yɛrɛ ka wusa n'a ye ma ma ma ma legitime mɛ fɛn dɔ yanni ka bi i jigi i binyɔrɔ la jigi i talonyɔrɔ la ban fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ye olu bɔ ɲɔgɔn kan n'i y'a ye tɛnɛma ko ni alimami kumana ka ban ko kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ o parce que alimami bɛ silamɛya ta de fɔ a ɲɛna silamɛya bɛ min fɛ yen ɲɛna de e yɛrɛ de fɔlɔ ka hɛrɛ b'a la silamɛya de ko ka k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a m'u fara ka bɔ ɲɔgɔn e yɛrɛ de fɔlɔ bɛ e yɛrɛ de fɔlɔ bɛ degun sɔrɔ a la n'i y'a diɲɛnatigɛ yɛrɛ n'i y'a disa wo dɔnnifɛnw n'i y'u ka fɛnw bɛɛ ta k'a lajɛ i fɛn fila bɛ yen silamɛya b'a fɔ k'i ka fɛn fɛn to yen diɲɛ kɔnɔ n'i y'a fɛn fila ta n'i y'a ta k'a lajɛ a fɛn fɛn ta k'a lajɛ leçon fila de b'a kɔnɔ a fɛn fɛn a kelen o kelen n'a bɛ fɔ k'i k'a to yen i b'a sɔrɔ fɛn fila don a ma ɲi e yɛrɛ ni ma fɔlɔ silamɛya de y'i ka ni défenseur fɔlɔ ye walima a ma ɲi i ka sɔrɔ ma donc min min min fɛn dɔ bɛ yen non fo sanction de ka k'olu la o ka ye de o ka dɔn mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a nin ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ an k'an kɔlɔsi a la sinon n'a bɛɛ tora ten ko an k'a datugu an k'a datugu a tɛ ban koyi mais ni nin dɔnna dɛ a ma datugu ɛɛ a ma datugu a n'a dɔnna o a fɔra ko ka den ta k'a di kɔrɔmuso ma kɔrɔmuso de bɛ kɛ sabalibaa ye a fɔra ko ka den ta k'a di kɔrɔmuso ma tɛnɛ ka proposition den ka mɔ kɔrɔmuso bolo mais cɛ ta don cɛ b'a den namɔ tant k'a ɲɛ bɛ den nin na a malo daga sigilen don ta kan ani mɔgɔ tɛ kuma o ɛɛ kangarida kangarida kangarida n'i ka kungɔrɔdonna ye kangarida ye fo ka t'i sa kangarida min kɔrɔ ye eh, miiri jugu miiri jugu i n'i ka kungɔrɔdonna mana i mana miiri jugu min ta i ka kungɔrɔdonna kan fo ka t'i sa ladilikan o ladilikan i ka kungɔrɔdonna bɛ ladilikan min f'i ɲɛna fo ka t'i sa de don kuma b'i kɔnɔ a bɛ ka dagaba wuli k'i kɔnɔ mm. ɲɛfɔ cogo t'a la i dalen de i n'i ka kungɔrɔdonna de b'o baro kɛ a tɛ kun i la hali i yɛrɛ ka bɔ a kalama i n'i ka kungɔrɔdonna bɛ ka min baro kɛ hali i yɛrɛ ka bɔ a kalama kuma t'i woloba ma kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ dama min n'a ka kungɔrɔdonna bi baro kɛ ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔ dama min ɲɛji bɛ kungɔrɔdonna fa fa bɛ kɛ i b'a fɔ ka k'a bisi ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn miiri jugu miiri ɲuman a bɛɛ bɛ ta kungɔrɔdonna kelen de kan yanni ka i ka kuma fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ i b'a ta kungɔrɔdonna kelen de kan mɔgɔ dama min malolen kunkolo dalen don a ka kungɔrɔdonna kan ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn a ye taa kungɔrɔdonnaw ɲininka ni da b'u kun u b'a ɲɛfɔ u b'a fɔ karisa kunkolo dara n kan surɔ a ye nin fɔ a ye nin fɔ nin de b'a kunkolo kɔnɔ nin de b'ale kunkolo kɔnɔ nin miiri jugu de b'a kan a bɛ ka nin kɛ tan tan a bɛ ka nin fɔ tan tan de kungɔrɔdonna sɛgɛnnen don dɛ kungɔrɔdonna sɛgɛnnen don ni diɲɛ mɔgɔ diɲɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛlatigɛ la eh, parce que a bɛɛ bɛ d'ale de sanfɛ bi naani donc tant k'a ɲɛ bɛ den nin na mhm. i y'a faamu ɛɛ eh, i bɛ ko dɔ de to ko dɔ kosɔn a ma fɔ k'a fɔ ko ko man kan ka latɔn nin cɛ nin na mais den tɔ ninnu olu ka diɲɛnatigɛ fana kana na tiɲɛ den kelen nɔfɛ sa kɛ ah. a y'a lajɛ dɛ den tɔw ka diɲɛnatigɛ kana tiɲɛ den kelen nɔfɛ dɛ o fɛn dɔw wɔyɔ n'a daminɛr'i kɔ san bi saba san bi naani a wɔyɔ tɛ jɔ mm. n b'o de fɔ sisan a den kelen kelen ni bɔ kɛra a kalama den kelen kelen b'i jɔ yɔrɔ o yɔrɔ bolokɔni ni tamasere de don ko karisa ninnu fa ye kɔnɔ da u ba dɔgɔnin na o den de taatɔ filɛ nin i ye den ka vie tiɲɛ u bɛ ma tiɲɛ den in m'a ɲini a ka na nin cogo in na o a nacogo kɔni cɛ ka jugu dɛ maa m'a fɔ ko ba ka k'a la fana dɛ o fana ma fɔ dɛ ale m'a lawuli a ma nka minnu y'a baara kɛ tan k'olu ɲɛ fana ɲɛ bɛ den nin na ko bɛ latɔn n ma kuranɛ sɔsɔ n ma ala kan sɔsɔ mais an ka adamadenya kɔnɔ ka taa hakili la an tun bɛ ko dɔw fana solution sɔrɔ parce que eh, adamaden eh, fɛnkɛ ka di adamadenw ye kojugu ko latɔn ɲɔgɔn na ka di adamadenw ye kojugu aw de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko maa dɔ dɔ de ye ko dɔ kɛ k'a fɔra k'a kun ka ci a bolo ka kari a ɲɛ ka ci ka a kuranɛ y'a fɔ k'ayiwa ko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ gabakurun fili nin ma ko en fait ni min b'a dɔn ko depuis ala y'i da i ma jurumuna ko kɛ hmm. k'i fɔlɔ ka kojugu kɛ nin karisa la hmm. bon hmm. ayiwa de toute façon ah, bibulu de don exemple ɲuman de don ni min b'a dɔn k'i ma deli ka jurumuna ko kɛ k'i fɔlɔ ka nin i fɔlɔ ka nin ko eh, kɛ e bɛ taa dɔ fara ko an bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn an b'an bolokɔni tamasere jɔ ɲɔgɔn ka kokɛtaw la ka taa e bɛ ko ko kɛmɛ ni bi wolonwula kɛ ala fɛ e suturalen don karisa y'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn e y'o ta k'e b'o jira diɲɛ na ah. an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo dɛ hakilila de don an b'a fɔ ɲɔgɔn ye walasa ka ɲɔgɔn bilasira alimami hakilila ye min y'a la i b'o fɔ an bɛ tɛmɛ i b'a dɔn diinɛ kuma ka gɛlɛn kojugu surtout sariya ee, silamɛya sariya bɛ kiri tigɛ ni fɛn naani ye dɔnnibagaw bɛnnen don min kan mhm. fɛn tan bɛ yen dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la bon hali a fɔra ko dɔnnibaw bɛnnen don min kan tuma dɔ la o interpretation dɔnnibaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fɛnɛ la a fɔcogo an'a lakalicogo dɔnnibaw bɛɛ bɛnnen don kuranɛ kan silamɛ bɛɛ kelen silamɛ bɛ kiri tigɛ ni kuranɛ de ye a filanan o ye alakira ka kuma ye hadisa o hadisaw fɔcogo ani hadisaw yɛrɛ ye ladɔnnaw fɔlen ɲɔgɔn kɔ o la sabanan a bɛ fɔ o ma ko ijimawu dɔnnibagaw yɛrɛ ka bɛnkan fɛn dɔw bɛ yen diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ bɛnn'o kan donc a naaninan o ye kiyasu ye ka kow kɔnpare ɲɔgɔn ma i n'a fɔ alakira tile la ko dɔ kun tɛ yen mais an diɲɛ laban in na fɛn dɔ nana bon o fɛn kura min nana n'o kun tɛ ala kira tile la an b'o ko kiri ni mun de boli san est-ce que o ko kiri an bɛ a fɔ o dagalen don wa o haramuyalen don mm-hmm. donc an bɛ ala kira tile la ko dɔ de lajɛ n'a n'o ko min ka surun ɲɔgɔn na an b'u da ɲɔgɔn ma k'u lajɛ mm-hmm. a fɔ ma ko kiyasu donc nin ye fɛn naani ye dɔnnibagaw bɛnnen don min kan nka fɛn tan fɛnɛ bɛ yen dɔnnibaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ u la o fɔ ma ko mukhtalafun fihi n'o ye mutafaqu alayhi donc n'o ye fiqhu yɛrɛ asulu usulu fiqhu de bɛ nin fɔ n'o ye diinɛ yɛrɛ e, silamɛya sariya kisɛ bɔra dɔnni min kɔnɔ jurisprudence bɔra fɛn min kɔnɔ a lasili yɛrɛ donc o usulul fiqhu la o fɛn tan an tɛn'o bɛɛ fɔ wagati yɛrɛ t'an permet o la yɛrɛ ayi wagati t'an permet o la mais fɛn dɔ b'o kɔnɔ ko al akhzu bi akhafi dararaini tɔɔrɔ fila nana tɔɔrɔ ko fila donc k'i bɛ tali kɛ ni fɛn ye min tɔɔrɔ de ka fɛgɛn ka tɛmɛ tɔɔrɔ giriman kan i y'a faamu sanctionw bɛ yen n'i y'a ta k'i b'a ta ni silamɛya parce que nin kiri n'i ko k'i b'a tigɛ ni silamɛya ka fɔli ye komi an t'o jamana yɛrɛ kan cɛ in yɛrɛ bɛ faga o n'i y'a ye furu bɛ to yen parce que cɛ in bɛ fara la kiriw i y'a faamu donc o la furu toli ko kuma de yɛrɛ tɛ yen tugun yɛrɛ i y'a faamu donc o ye o yɔrɔ ye muso in fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ gɛɲɛ parce que a ma furu fɔlɔ gɛɲɛ kɛmɛ bɛ wala donc o ye sariya hadu bɛ bɔ u la kelen filanan muso a bɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ a bɛ lasegin ka taa a bɔyɔrɔ la i n'a fɔ tɛnɛ e ye kuma min fɔ mais den tɛna faso la dɛ den ye muso de ta ye den bɛ to a bolo parce que mun na silamɛya b'o fɔ ee, fɛnw kana ɲagami ɲɔgɔn na ni muso nin den nana di a kɔrɔmuso ma k'a lamɔ a denw cɛla bien vrai que ale cɛɛ de y'a sɔrɔ ale dɔgɔmuso in fɛ donc o tuma taalen ɲɛfɛ sini ma sinikɛnɛ ma tiɲɛ kow bɛ se ka na cɛ dɔ in bɛ se kɔrɔkɛ in bɛ se ka fatu o denw ni nin cɛla baw bɛ se k'a fɔ nin nin ne yɛrɛ den nin tɛ n den o kow bɛ se ka na o samasamali bɛ na o de kosɔn silamɛya y'a ɲini kow ka jɛya donc ni muso min den don ale de bɛ taa ni den ye ale ale kɔni garizigɛ don kaban donc o ye silamɛya b'a trancher ni cogoya min ye bon komi an t'o la parce que kiri tɛ ka kɛ ni silamɛya ye sisan donc nin ɲɔgɔnna fɛnw na aw ye hakilina min fɔ an b'a tɔɔrɔ fila lajɛ kelen a tɛ taa sigi k'a fɔ kɔni kɔ michel nko ye kuma dɔ fɔ ni muso y'a dɔn a bɛ se ka accepter ka ko in kun ka sabali ka to furu in na o kan ɔ a banna ale de jɛnna n'o ye a bɛ komi n'i ye muso ni cɛ wɛrɛ minɛ jɛnɛya la sariya ko de ye de ma o sinon muso bila ko don siɲɛ ba kɛmɛ mais n'i ko k'i bɛ muso fɛ o kan sariya t'a fɔ ko diyagoya k'i muso furu sa o donc o tuma ni muso fana y'a dɔn kɔrɔmuso in y'a dɔn ale bɛ se ka furu in accepter o kan a bɛ jɛn n'a ye sariya t'a diyagoya ko f'a k'a furu sa walima a k'a kɛ tan i ye tɛnɛ min fɔ ne bɛ segin ka n'o hakilina ma a k'u somɔgɔw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ba u ka kuma ko in na u bɛ se ka hakilina min di u bɛ se k'a gérer cogoya min na mm. o tɛ sariya ka kuma ye dɛ o y'an yɛrɛ fɛla yan kuma ye mm-hmm. mm. y'a faamu mm-hmm. voilà o y'an yɛrɛ ka hadamadenya dilan cogo kumaw ye parce que mm. n'i bɛ kuma i k'a walawala voilà donc n'i bɛ kuma e surtout Eh, n'a fɔra i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye i ka kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ kana taa kuma dɔ fɔ yɛrɛ fɔ mm-hmm. donc o ye adamadenya dilan cogo ye lamini e yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ a kɔnɔ c'est mm-hmm. très important mm-hmm. den ninnu minnu ye innocent ye mm. kɔrɔmuso den ninnu mm. n'olu ka furu wulila mm. olu denw ka lamɔ fana bɛna kɛ cogoya jumɛn na ni kɔrɔmuso ka furu wulila o gɛlɛya bɛna se o denw fana ma donc gɛlɛya caman bɛ se ka wolo ko in furu in wulili la mm-hmm. ka tɛmɛ ko in solutionneli kan mm-hmm. donc ni tɔɔrɔ ko fila nana tɔɔrɔ min ka fɛgɛn i b'o de ta ka tɛmɛ tɔɔrɔ giriman kan donc o kɔni ne ka hakilina y'a la ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma ala ka dubaw minɛ nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ani kelen an tulo b'i la hɛrɛ tilenna Allô? Oui, allô Oui, an tulo b'i la, oui. An ni su. Nba an ni su. Oui, allô An tulo b'i la, oui. Oui, an ni su Lamini. Hɛrɛ tilenna. Hɛrɛ dɔrɔn, somɔgɔ. Baasi t'an na. Aa, an mɛnna k'aw wele koyi, depuis nin y'a san fila ye, an tɛ k'aw sɔrɔ. San joli? Nin y'a san fila ye. Ɛɛ, garisigɛ ko don koyi. Ɛɛ, allô? Oui, an bɛ k'i lamɛn kɛ, t'a fɛ.

karamɔgɔkɛ i bɛ i bɛ ka participer déjà o. oui oui. ahan. oui maintenant n b'a fɛ ka participer a ka émission nin na. ahan i b'a kan o. aa komi eh, a ko dɔ ye kɔnɔ da a- a muso dɔgɔnin na. Mhm. aa ne kɔni solution kɔni Mhm. o kan ka bobo ta ɲɔgɔn lo k'a ra quoi. ka jɔn ta ɲɔgɔn k'a la. Eh, ka juru don a kan na. Ah.

Aa somɔgɔw baasi t'an na ka kɛnɛ n ka kɛnɛ baasi tɛ n na n b'i fo n bɛ kulubali fo n'ala sɔnna a ma o ye n bɛ selen kɔ dan jabate Mhm, vraiment aw ka foli don mhm. amadu mayiga santé la vérité ka bɔ ɲamakɔrɔ Ok, an b'i fo kosɛbɛ i ni ce vraiment ala ka su hɛrɛ d'an ma amina amina ya rabi allah ala ka dubaw minɛ i ni ce weleli la a k'a b'an bɛɛ lajɛlen fo ɛɛ alimami ko ni furucɛ ye i ba nini k'e fana seginna k'ale fana seginna k'o segin furucɛ ma ba kelen o nini ɛɛ ko yala ko kɔnsekansi b'a la muso fan fɛ wa u bɛ furu kan min kɔnsekansi b'a la nini fan si kɔni man ɲi nini fan o fan ye haramu ye surtout ka se masa nini ma mm. hali an ka laadaw ye masa nini kɔn o y'a haramu ka bali wala donc furu furu n'a bɛ bila u bɛ nin kuma in fɔ ko busan bɛ den kan mais busan ni nɛnjan t'a kan mm-hmm. cɛ minnu b'u u muso ba nini k'u muso fa nini mm. a ah, n'i y'a ba nini k'a fa nini i y'i yɛrɛ fa nini mhm. ala kira ko ko ala ka danga bɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ ba nini wala ka mɔgɔ wɛrɛ fa nini mhm. k'o tigi ye dangaden san purusan de ko parce que e mana mɔgɔ min ba nini n'a ta sara i la o tuma e y'i yɛrɛ ba nini i yɛrɛ ba nini dɛ mhm. o tuma vraiment ko cɛjuguba don mm. mais an bɛ min fɔ an balimamuso in ye min ye ɲininkali kɛ a ko la mm. o tuma a ka a kana a ta sara a cɛ la mm. i cɛ n'a y'i nini a ni ala to yen n'a y'i bugɔ a ka bugɔfɛn ye donc o tuma na kan'i ta sara a la nini na kuma tɛ ka se bugɔli ma nini fan o fan hali n'a y'i masa de nini o tuma i bɛ se ka kangari de da a ye sinɔn n'e y'i ta sara i y'i jo ban dɛ n'i ta sara i jo ban dɛ wa a bɛ se ka kɔnsekansi bɛ se ka s'a la dɛ a bɛ se k'i fagunɛ parce que muso o muso b'a cɛ dalaminɛ i den bɛ fagunɛ i y'i ta sarali min kɛ o ye dalaminɛli dɔ ye o a to yen dɔrɔn i k'a n'a kungo to i k'a ni ala to ɲɔgɔn na ala b'i ka kɛlɛ kɛ awɔ a ma ban a ko ale n'a cɛ taara a n'a n'a cɛ diyara u ko diyara ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka bɔ hmm. u taara u sigi maki dɔ kɔnɔ hmm. ɔ sukaroma fɛn tun t'o maki kɔnɔ yen hmm. ɔ eh, buteli kanjan de tun bɛ yen eh, n y'a dɔn u ye ɲininkali kɛ ko sukaroma fɛn tɛ yen k'ayi ko sukaroma fɛn tɛ yen ɔ k'a ye eh, fɛnkɛ a ye kelen kelen di ne ni n cɛ ma Mm. o tun y'olu siɲɛ fɔlɔ de k'o nɛnɛ mm. ko depuis o kɛra nin y'o san fila ye k'olu bɛ k'u kan jan o k'u kan jan mm. ɔ nimisa de kɛra sisan k'ale ye silamɛ ye a bɛ seli ko yala ko ale bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo di ko k'i ɲininka la han alimami eh, lamini juguman o juguman ni adamaden kɔni b'a kɛ n'i bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ dɔrɔn a deside i k'a bila dɔrɔn i k'i yɔrɔ majanya fɛn na fɛn min b'i bila a la i k'i sen b'o la pewu Gulɔ lamini gulɔ n'i y'a min a minko kelen pe tile bi naani ala bannen don i ka fɛn bɛɛ la a kama i ka seli wo i ka sun wo i ka fɛn o fɛn awɔ gulɔ man ɲi dɛ a bɛ fɔ gulɔ de ma ko kojugu bɛɛ lajɛlen ba ale de bɛ kojugu bɛɛ wolo o de la n'i ye gulɔ min i tɛ kabako ma i bɛ se ka ko bɛɛ kɛ donc gulɔ ye haramu ye ala kira ko gulɔ dangara fo sigiyɔrɔma tan gulɔ yɛrɛ danganen don ala fɛ mɔgɔ min bɛ gulɔ min o dangalen don mɔgɔ min bɛ gulɔso jɔ o danganen don mɔgɔ min b'a ka so di a k'a bila luwanse la k'a kɛ gulɔso ye o danganen don eh. gulɔ bɛ min tabali min kan o tabali dangalen don eh. gulɔ mɔgɔ min bɛ gulɔ doni ka taa n'a ye gulɔ sanyɔrɔ la a kɛra mobili a kɛra wotoronin a kɛra fɛn fɛn i danganen don mɔgɔ min b'i bolo jira ko gulɔso de ye yan k'a jira mɔgɔw la o tigi danganen don a bɛ a sanbaga danganen don a feerebaga mɔgɔ min b'a wari dun o dangalen don gulɔ dangara fo sigiyɔrɔma tan donc gulɔ man ɲi dɛ gulɔ ye ko cɛjuguba de ye kuranɛ y'a fɔ k'an k'an yɔrɔ janya a la sitanɛ bɛ fɛ ka an sɔrɔ k'an nafili kosɛbɛ ni gulɔ sira ye an ani ɲɛnaminifɛnw ani mɔgɔ fɛn min bɛ mɔgɔ hakili talo bɛnkɛjan y'a fɔ a ka kuma la sisan ala ka barika don a da la k'a fɔ silamɛya nana adamaden ka fɛn dɔw kɔlɔsi silamɛya ye adamaden ni protéger donc fɛn fɛn bɛ se ka adamaden ni tɔɔrɔ silamɛya y'o bɛɛ interdit ka dankari adamaden ni fan o fan na silamɛya y'o bali a ka kɛnɛya wo a yɛrɛ ni wo a farikolo wo a farisogo wo silamɛya y'o bali kelen filanan silamɛya ye adamaden hakili protéger fɛn fɛn bɛ se ka hadamaden bɔ i hakili kan k'i hakili yɛlɛma silamɛya y'o bɛɛ haramu donc i kana maga i hadamaden ɲɔgɔn hakili fan si la kana fɛɛrɛ foyi kɛ ka hadamaden ɲɔ i hadamaden ɲɔgɔn traumatiser k'a bɔ a hakili kan bon gulɔ dun ye fɛn ye min bɛ hadamaden bɔ i hakili kan a sabanan ye hadamaden ka nafolo donc hadamaden ka nafolo silamɛya y'a protéger fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i mɔgɔɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ k'a ŋanamu k'a détourner k'a suɲɛ ka bin a tigi kan k'a bɔsi a la o n'a ɲɔgɔnnaw silamɛya y'o bɛɛ haramu mm. pour que a ka nafolo ka protéger mm. a naaninan adamaden danbe fɛn o fɛn bɛ se ka adamaden danbe buruja ka adamaden o tuma na k'a bɔkolo lagosi k'a siya ɲagami k'a joli ɲagami o tuma na mun y'a to silamɛya ye jɛnɛya haramu pour que mɔgɔw joli kana ɲagami bɔkolow kana ɲagami donc o tuma fɛn o fɛn bɛ se ka adamaden danbe buruja k'a danbe tiɲɛ silamɛya ye nin bɛɛ haramu a duurunan y'a ka diinɛ ye a bɛ diinɛ o diinɛ la silamɛya y'a fɔ i k'a bonya o kan donc nin fɛn duuru a bɛ fɔ ninnu de ma ko eh, base principale duuru silamɛya ye min kɔlɔsi adamaden kelen kelenna ye ka tila k'a interdit bɛɛ kan i kana se nin si ma mɔgɔ bolo kana mɔgɔ bin mɔgɔ kan a ka diinɛ kosɔn o ye haramu ye kana dankari mɔgɔ la a ka diinɛ kama a danbe kama a a ka nafolo kosɔn a hakili kosɔn a farikolo yɛrɛ la donc nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye o kuma an kɔni bɛ min fɔ a ye kuma laban na nin ko in a k'i sen bɔ a la a k'a ɲini a cɛ fɛnɛ ka bɔ a la a k'a fɔ a ye a k'a cɛ waaju vraiment an kɔni an filila setane sigir'an na o de la sedina Ali y'a fɔ ko man dakhala madakhila su'i tuhima bihi mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ jugu bɛ don yɔrɔ min na n'i fɛnɛ tora ka don yen hali n'i t'a kɛ i bɛ jalaki sɔrɔ n'a ye koyi donc o de la bamananw b'a ko n'i y'a mɛn a bɔnna k'a sigira a kan de

N tɛ fila. Nka bɛ nin ye n dɔgɔya dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ee bon i y'a ye. Tɛnɛ ko k'a f'i ye. Y'a ye bɛnkɛ jan y'a fɔ. K'ale k'ale cɛ. a ye namasa fara bi se ma y'i dɔgɔnin de. Yɛrɛ tilela. Oui an tulo b'i la oui. Ɔn de de ma fɛ ka kuma ne ka kɔnɔ da muso dɔ muso la. Ɛɛ u bɛ se ka kɔnɔ cɛ muso la. O tɛ o tɛ hakilila ɲuman ye o tɛ hakilila ɲuman ye ayi o ye solution nɔgɔman de ye mais hakili ɲuman tɛ o ye k'a ko kuncɛ nugumɛni na n ko o ye k'a ko kuncɛ nɔgɔya kan mais ayi mais hakili ɲuman t'a kɔnɔ basi faamuya I y'a faamu? Awɔ, a faamuna. A ko kala cɛ bɛ ka wa? Sutura bɛ ɲɛna tɔw le ɲɛ. A faamuna. Voilà. An b'i fo. Merci. I ni ce weleli la, monsieur Lenkowa. Ko ale n'a cɛ ka furubato o furubato tɔrɔsi de bɛ cɛ bolo ka to k'a mɛnɛ ale la, k'a kumana cɛ fɛ ka dɛsɛ. Aa k'a k'a lajɛ dɛ, a ka dɔɔnin fɔ ale. A a bɛ to ka tɔrɔsi hɔn ka tɔrɔsi minɛ a tɛ kuran minɛ si aa tɔrɔsi de bɛ cɛ bolo tuma bɛɛ a ka tɔrɔsi sin la tɔrɔsi t' o fɛ yen dɛ a y'a lajɛ dɛ n t'o fɛ voisin fana bɛ yen nɔn minnu ɲini ka dɔgɔn ta a bolo ale bɛ tɔrɔsi de minɛ k'a to k'o jɔ a b'o dabila k'a fɔ cɛ u k'a sigi ka kuma

a ko dabila kɛ bɛnkɛ ja bɛ dɔ fɔ yɔrɔ ka bon a la mɛ ne kɔni bolo o ye sigi ka fɔ de ye o sigi ka fɔ de a ka cɛ k'a y'a fɔ a ye ka dɛsɛ a ka sigi a ka lasi yɔrɔ la a ka to k'an hakili yira ɲɔgɔn na kana kɛ ni kɛlɛ ye parce que o min filɛ nin ye o tɛ ladabu ye dɛ silamɛ ladabu tɛ dɛ ladabu kɔrɔ ye mun ye bonya tɛ quoi n m'a fɔ n ko haramu don dɛ ka taa i furuɲɔgɔn ma bonya tɛ dɛ bonya tɛ

parce que maa min don k'a lajɛ panpanba a ko ti bɛn a tɛ silamɛya hali lebu k'a ti bɛn donc a ka sabali silamɛya ladabu tɛ diɲɛ ko ko fɛnɛ ladabu de b'a la o mana fɔ ko muso y'i ta ye ah. muso y'i ta ye muso ka hɔrɔnya fɛnɛ bɛ yen dɛ fɛn de y'i ta ye fɛn dɔ de dan dɔ de bɛ yiri la a fɔ muso y'i ta ye nin y'i ta ye nin y'i ta ye mɛ dan dɔ de fana bɛ yiri la i fana kan'olu franchir dɛ n'i tora k'olu franchir o fana tɛ bɛn dɛ maninkaw ko ka di ne ye sa Ɔhɔ. k'i t'a dɔn k'i ta t'i muso ye ko fo y'a k'i k'a ti k'a ɲɛ ci ou bien k'a bolo kari Ɔhɔn. donc eh, fɛn dɔw de bɛ yen nɔ faransi yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i k'olu de fɛ

Usadi dara tɛnɛn tɔgɔ kan bi k'a bɛ madamu Jabate fo madamu Jabate fari man d'a la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ madamu Jabate an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye mugan mugan kelen f fu tan ni kelen an tulo b'i la yɛrɛ tilenna o ye kuma b'i bolo Alimami tulo b'i la. Alimami. Alimami. N tulo b'i la. N ko yen da la o. Han. Ne ta ye min ye o. Awɔ. Ɛɛ ne ye taabolotigi dɔ ye. Ne ye taabolotigi de ye. N ko n t'a fɛ ka jɛnɛya kɛ. N b'i ka kuma faamu. N ko n t'a fɛ ka jɛnɛya kɛ mɛ. Min don ne yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ bɛ nisɔndiya quoi. Ka tulonkɛ n yɛrɛ ma est ce que jugu b'o la wa? Silamɛ o baasi t'a la i bɛ lamɛnni kɛ ala k'an bɛɛ s ma an min yɛrɛ bi silamɛya ko ala ye suratulu muminun na kuranɛ kɔnɔ a bɛ muminuw kofɔ sura min na a ko muminu kisira muminu minnu bɛ siran ala ɲɛ k'u to u ka seliw la muminu minnu b'o jaga labaara u ka nafolo la a b'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ fo ka na se a ko muminu minnu b'u ka kurusijalaw an'u ka tafebolow latanga fo n'a kɛra u furumusow dɔrɔn ye donc walima u ka jɔnmuso a ko u tɛ jalaki ala fɛ o de la bɔn nin aya in na dɔnnaw u ye nin aya tafsiru kɛ a kuno de ka a fasari bɔ k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ o tuma kurusijala fɛn fɛn bɛ se ka a lawasa k'a lasɛwa ni furumuso dɔrɔn tɛ o tuma walima jɔnmuso a sira tɔ bɛɛ sariya y'a bɛɛ a bɛɛ bali hmm. muso wɛrɛ wo i yɛrɛ ka tulon kɛ i yɛrɛ la wo o tuma na sariya y'o bɛɛ bali donc i furumuso dɔrɔn walima i ka jɔnmuso o tuma sariya bɛ min fɔ a ye n'i bɛ cɛganaya la ni muso t'i bolo i dun tɛ fɛ ka tulonkɛ kɛ silamɛya ko i ma ko i ka i jija i ka se i yɛrɛ la i ka to ka sun don mais ale ka taabolo nin ne ma taabolo nin faamu dɛ ah. ɛ taabolo min b'e bolo i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ muso fana furu ah, o kɔni muso furu taabolo sugu jumɛn de o ye silamɛya taabolo dɔ de ye o tɛ silamɛya taabolo ye dɛ o tɛ silamɛya taabolo ye o tɛ silamɛ parce que kira tile la sahaba saba tun bɛ baro la u taara sɛdina usumani fɛ yen usumani yɛrɛ de y'u sabanan ye donc kelen ko tɔlha ni usman n t'a dɔn ni zubairi est-ce que olu saba de tɛ mhm. kelen ko ko ale kɔni k'ale bɛna si bɛɛ kɛ sun na mhm. fo ka taa saya s'ale ma k'ale tɛ sun bila don o don ale bɛ sun eh. tɔ kelen ko ko ye ko kira ye waajuli min kɛ don o k'ale y'a faamu cogo min na ko diɲɛ tɛ yɔrɔ ye k'ale kɔni k'ale tɛ sunɔgɔ su fɛ tugun ko su o su k'ale bɛ si alabato la fo ka dugu jɛ dɔ in ko ko e ko muso ko yɛrɛ de kunko ye ko denbaya yɛrɛ de bɛ mɔgɔ se ko ma muso ni denw k'ale tɛ muso furu tugun k'ale bɛ taa so ka taa muso labila ale yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ a tɛ muso furu janko ka den sɔrɔ ka taa ɲɛsin ala ko ma dɔrɔn u muso a muso u tun bɛ usumani fɛ yen baro la usumani muso de ye kuma in mɛn a taara kuma fɔ ala kira ye joona ayiwa i ka mɔgɔw nin de b'u kɔnɔ dɛ ni ko urgence tun bɛ yen kira tun tɛ kutuba bila ka jumadon kɔnɔ dɛ ni seli banna dɔrɔn a bɛ yɛlɛn alimami bɛ jɔ yɔrɔ min na juma seli yɔrɔ la ka kuma mɔgɔw fɛ donc seli banna dɔrɔn kira yɛlɛnna yen ko mɔgɔw ka sabali ni kira bɛ mɔgɔw laadi a tɛ mɔgɔ t'a tɔgɔ ma a b'a fɔ ko mɔgɔw ka ko ye mun ye mɔgɔ minnu ko k'olu tɛ don si dumuni kɛ tile fɛ k'u bɛ tile bɛɛ sun ala ye or que kira min nan'u ma ni diinɛ ye o bɛ don dɔ sun o tɛ don dɔ sun e bɛ se ka ala dɔn ka ala kira bɔ a bɛ gɛlɛya e bɛ se ka surunya ala la ka ala kira bɔ a bɛ gɛlɛya kelen kira ko mɔgɔw ka ko ye jumɛn ye mɔgɔ minnu ko k'olu tɛna muso furu tugun k'u b'u muso yɛrɛ labila ko denbaya ko ye kunko ye ala ka ciden dun muso kɔnɔntɔn b'ale bolo hmm. kira ko ko mɔgɔw ka ko ye jumɛn ye mɔgɔ minnu k'u tɛna su si sunɔgɔ k'u bɛna su bɛɛ jɔ a ko ne ala kira n bɛ wagati dɔ sunɔgɔ n bɛ dɔ kɛ bato la hmm. n bɛ n ka denbaya fana ka hakɛ di yan so kɔnɔ mm. d'a ma so kɔnɔ mm. a ko nin ye ne kira ka taasira ye ni mɔgɔ min y'o bila ka dɔ wɛrɛ ta o y'i ta de ye wa i tɛ ne ala kira dɔ ye wa n ka duwawu t'i nɔfɛ n ka soronnadon t'i nɔfɛ ahan donc o tuma na mɔgɔ si k'a fɔ k'i ka limaniya bɛna bonya k'e tɛna muso furu wala i tɛna nin kɛ o ye kerecɛn moriya ye o tɛ silamɛya ka taabolo ye voilà donc silamɛya kɔni ka taabolo o i bɛ muso furu i bɛ denw sɔrɔ ala kira yɛrɛ ko ko jurumu dɔ bɛ adamaden kan na ko seli t'a yafa sun t'a yafa hiji t'a yafa i b'a dɔn min b'a yafa denbaya mara wa denbaya mara i bɛ hami i b'i ka denbaya kɛ cogo di i b'u balo cogo di i b'u ladon cogo di i bɛ gɛlɛya min sɔrɔ denbaya balo la dɛ lamini k'o dɔrɔn de b'o jurumu yafa donc denbaya ko ye koba de ye. aw tɛ nasɔngɔ di Aa, a y'a di aw dɛ k'aw musow furakɛ aw k'aw denw furakɛ Ahan. aw ka fara ka tɔfɛya kɛ n k'a di n kan'a di nɔ dɔɔni bɛ n muso kun nɔ n t'a di Aa, wari mana kɛ muso kun cogo o cogo aa denbaya in ladon dɛ kuluba in bɛɛ ka k'a kelen pe ka nafolo ye awɔ

ko cɛw k'u jant'u ka denbaya la n'ala sɔnna a ma ɛɛ tɛnɛ a ko muso min b'ale bolo muso nin ala ma muso nin garisɛgɛ don sin na han sin t'ale furumuso disi la sin morceau a t'a furumuso disi la k'ale ba n'a kɔrɔmuso ko k'a ka muso nin furu sa ko parce que ko tant qu'a bɛ jɛ muso nin fɛ hmm. k'a garisɛgɛ tɔ bɛ siri ka t'a fɛ hmm. a garisɛgɛ bɛ siri ka ja ŋayi hmm. wa ko dɔ bɛ bɔ a si la dɛ eh. ko muso min disi paselen ko disi kɛlen ko eh, fini pase yɔrɔ ko n'i tora ka jɛ o fɛ dɔ bɛ b'i si la wa i garisɛgɛ bɛɛ bɛ yɛlɛma kun mm. k'o de kɔnɔrɔfili b'ale la a dun b'a musonin fɛ eh. ɔ kuma filɛ nin ye lamini ala ka hakili ɲuman da min yɛrɛ bi n bɛ min fɔ cɛ in ye a muso a k'a muso to a kun lamini ba ni balimamuso in ba n'a balimamuso ye komi a yɛrɛ ko k'a muso ka da ye dɛ o de kɔsɔn n b'o fɔ ɛ lamini o kana muso furu don olu m'a dɔn k'a fɔ ko sin t'a kɔgɔ la wa u m'a dɔn ɔ muso furulen sisan ka na cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u ka love duman na hasiriya bɛ wuli u bɛna fɔ k'u bɛna olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sa u ma fɛɛrɛ si sɔrɔ sa ko sin tɛ muso kɔgɔ la a mɔgɔ nɔ y'i tere sin tere k'a fɔ ko tere ye sin ye o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ lamini jɔ mɔgɔw ka sabali sa u ka mɔgɔw t'u ka furu la sa ne bɛ min fɔ n balimakɛ ye nkalon don bɛɛ n'i garisɛgɛ don diɲɛlatigɛ la ala y'i ni nin de ka furu da mm. aw ye furu kɛ i garisɛgɛ de ye nin ye mm. kana mɔgɔ ka kuma lamɛn i ka furu kɛ fɔ sin t'i muso la muso sinba bɛ yen muso sin fitinin bɛ yen lamini hmm. bɛɛ n'a garisɛgɛ an ɲɛ tɛ muso fitinin eh, a muso sin fitininw na fɛn bɛɛ b'u cɛ kun wa mun n'olu olu gari mun n'olu tere ma u cɛw bali eh, eh, nafolo sɔrɔ la hmm. nkalon kuma de don to i muso to i ka furu la garisɛgɛ ye ala de ta ye en tant que n'i ma n'i ma sa i garisɛgɛ ma ban diɲɛ kɔnɔ lamini hmm. bunadamaden garisɛgɛ bi ala de bolo en tant que n'i ma sa i kana i jigi tigɛ ala la hmm. se bɛ ala ye suko ni dugusajɛ cɛ k'i ka ko bɛɛ la yɛlɛ jelen yɛlɛma oui mais tɛnɛn hmm? a ba yɛrɛ bɔ a ba n'a a kɔrɔmuso balimamuso a k'a fɔ n bɛ muso fɛ awɔ o bɛɛ ka ɲi ne bɛ n ta in fɛ ne bɛ n ta in fɛ n'a ye hmm. n'a y'a sɔrɔ eh, balima eh, eh, kɔrɔmuso n'a ba n'a sɔrɔ muso denmuso sin fitinin de b'olu bolo olu bɛ nin kɛ yan u t'a kɛ o lamini nin nin yɛrɛ tɛ kuma ye ni mɔgɔ bɛ nin fɔ bɛnkɛja hakilila dɔ b'i fɛ nin ko in na bon lamini hakilinaba kɔni tɛ ne fɛ nin ko in na ala k'an bɛn sawaba ma nin fɛn ninnu ye garisɛgɛ ko de ye. ne bɛ min fɔ cɛ ye a k'a hakili sigi a k'o a k'o bɔ a kun na a k'o bɔ a kun na a ka essayer k'u lafaamuya lamini parce que an bɛ jamana min kɔnɔ lamini an ka jamana in y'a dama cas de ye dɛ an ka jamana y'a dama ka de ye dɛ dɔw fɛn dɔw bɛ yen ni bana olu bolo hali n'aw bɛ sigi k'a sigi t'i diya dɛ fo hali n'aw bɛ sigi k'a sigi t'i diya dɛ o yɔrɔ kɔni fɛnɛ b'a la mais ne kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna a k'a jija ale yɛrɛ kana nin bila a kunna kana kɛ handicap dɔ ye ale yɛrɛ la parce que a mana taa to nin na hali ni kala yɛrɛ yɛrɛ wagasi a bɛna fɔ k'a ba ka kuma ye tiɲɛ ou bien don dɔ la gɛlɛya dɔ kan parce que n'i ye nin ŋaniya sugu yɛrɛ ta dɔrɔn ala b'i lajarabi de ka taa fɛ k'a tɔ gɛlɛya i bolo ala tɛ dɛ setani k'i lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ sabali a kɔrɔ n'i tɛ sabali a kɔrɔ i bɛ taa t'o la i bɛ ko dɔ ko dɔ wagati dɔ bɛ na gɛlɛya e yɛrɛ ma cogo dɔ la ɛɛ ɛɛ ɛɛ a bɛ bɛn ni e diminen dɔ ye muso yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn pap o y'a sɔrɔ kuma ninnu yɛlɛnn'i hakili la ne kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna a ka fɔ a ka to k'a balima ninnu a k'u lasabali ka a yir'u la ka u lakumaɲɔgɔnya ka exemple exemple yir'u la mm. k'a fɔ fɛn minnu o tɛ u ka u ka nin hakilina ninnu bila mm. i y'a faamu mm. donc ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna o y'o de ye sinon nin sugu ninnu kɛlɛ tɛ nin fura ye fɛn tɛ nin fura parce que ninnu mana ban ka ban minnu ban ka u jɔ ba jɔyɔrɔ la a kuma ka gɛlɛn dɛ an bɛ ala de deli a ye ala k'an n'a garisigɛ foni ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen garisigɛ foni msili ko mm. a ko ala ka hinɛ ale terikɛ la han mm. ko terikɛ in tun bɛna muso min furu n'a ntanyana mm. ɔ oh, ko ale ye ɲɛɲini kɛ k'u ko k'ale bɛ se ka ale ni e, muso in kɛra ɲɔgɔn fɛ u jarabira ɲɔgɔn na sa kɛ mm-hmm. k'ale ye ɲɛɲini kɛ k'u ko k'ale bɛ se ka muso in furu han mm-hmm. ko yala k'ale bɛ se ka muso nin ta wa ko k'i ɲininka lamini a ka muso tata tɛ wa jigi tɛ wa n b'a fɔ k'a terikɛ tun kan k'a ta wa a terikɛ in tun kan ka furu ɔ ni ala ye terikɛ ntanya ɔ ale tɛ yen a ka kɛ sisan ni denw tun bɛ terikɛ bolo dun jɔn bɛ kɛ denw fa ye ale tɛ ɔ terikɛ ye jigi ye dɛ terikɛ ye m'a fɔ a diɲɛ don o don terikɛ ye den min sɔrɔ o ye danaya ye o ye ɔ a ka don a terikɛ jigi kɔrɔ ɔ ka don terikɛ ye ma ala y'a dɛsɛ jɔyɔrɔ min na a k'i jija k'o jɔyɔrɔ fa muso in ye a bɛ muso in fana jigi sigi kosɛbɛ ɔ n'ala sɔnn'a ma k'an bɛ ten nka cɛ dɔ in fana a ka ko in b'a kun na dɛ c'est psychologique dɛ a min muso disi nɔ a ko b'a kun na dɛ eh, psychologique wa a banna dɔgɔninw de tɛ a ah, banna a m'a tolo don a kɔrɔ wa eh. olu t'a dɔn ko si fitini dɔ k'a a bɛ furu don min na o woro tan bɛ tigɛ don min na olu m'a dɔn wa hmm. munna u ma kuma o don hmm. ɛ eh, ko furu furu kɛlen ka o yɛlɛmani k'e bɛna kuma kuma fɔ a kana i tolo don a kɔrɔ dɛ ala ye yɛlɛmali masa yɛrɛ labi muso sinba man ca koyi a bɛ ne yɛrɛ b'a dɔrɔn labi muso sinba man ca dɛ ko labɛn sin kelen bɛ yen sin dɔ ye fɛn tɛ yɛrɛ ne ma kɛ muso in tun bɛ maloya hali ni maminɛcɛ k'a bɛ maga a la a tɛ sɔn fiyewu tɛ sɔn yɛrɛ de a bɛ maloya kuma bɛɛ logili b'a kana ko bɛɛ y'a dɔn ani i ma sara ne dilan ne de y'a ta ka taa n'a ye jinɛkow fɛ yen u ka taa a hakili sigi k'a fɔ a ye ko fɛn t'a la bi a furu y'a jiginni furu ye denw b'a bolo ye a banna ala k'a ka furu ala k'a ji lamini k'a fɔ cɛ ɲɛna ko muso sinba man ca a faamuna a y'a mɛn muso sinba man ca dɛ muso an bɛ i b'a dɔn soutien gonflant de bɛ musow bolo an b'a don an sin na ka sin in bonya ah. ka a bɛrɛ bɛɛ duloki jukɔrɔ ale ni k'a fɔ ko muso bɛɛ sin ka bon kelen tɛ dɛ o tuma i ta ni t'i bolo muso sinba man ca sinba ye garisɛgɛ ye musow la

K'an bɛ tete jɔ fo kosɛbɛ tete jɔ ka ni su tete jɔ a bɛ porositati furakɛ hepatite a bɛɛ farafin fura b'a bolo ka den sɔrɔ fana a b'i jija o la kosɛbɛ a bɛ sifilisi furakɛ denko mana kɛ muso minnu na a bɛ se k'a yɔrɔ ɲini azoospermie cɛ fɛ yen ani impuissance sexuelle ah, infection urinaire fana tetejɔ bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ah, a ka nimero ye 66 22 65 66 66 22 65 66 k'an b'a fo kosɛbɛ awɔ ah, tetejɔ bɛ fɛn caman kɛ awɔ kɛ an bɛ ana dukure fo mm. ani a furucɛ david u bɛ lafiyabugu ana bɛ baara kɛ bmd bdm na

nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen pataki o ye 76 43 70 45 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna a ni su salamualeykum walekum salam kuma b'i bolo eh, ne ta tɛ dɔwɛrɛ ye degun dɔ de bɛ n da la mhm. tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ karamɔgɔ a ka fayida dɔ di yan o min b'a to degun bɛ se ka bɔ n na ka fayida di n ma Ɔ a fayida di a degun ka se ka bɔ n da la ko degun de bɛ n da la kuwa ko degun jɔn de b'i da la a tɛ se ka fɔ a degun min bɛ n da la o ye wariko degun de ye wariko degun de bɛ n da la bɛɛ alimami ka duwawu kɛ n ye n ka wari sɔrɔ diɲɛnatigɛ diɲɛnatigɛ ko ka gɛlɛn donc eh, eh, alhamdulillah i bɛ se ka wurudi kɛ wa awɔ n bɛ se ka weleli kɛ ayi weleli ko tɛ n ko wurudi awɔ n bɛ se k'a kɛ i bɛ se ka wurudi kɛ awɔ ni ala sɔnna ma mhm, ok baasi t'a la donc eh, ala tɔgɔ fila bɛ yen kuranɛ kɔnɔ o de ye ala dugulen tɔgɔ yɛrɛ ye Allahu ni Rahman ya Allahu ya Rahman ou bien Allahu Rahman ala de ye hinɛ tigi ye i y'a faamu donc i b'a wurudi seli wagati bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛ se k'a wurudi siɲɛ kɛmɛ duuru ani siɲɛ bi segin ni fila siɲɛ kɛmɛ duuru ani bi segin ni fila awɔ siɲɛ kɛmɛ duuru ani siɲɛ bi segin ani fila n'i ye selifana seli n'i ye fajiri seli i b'a k'o la i bɛ dugawu kɛ degun min b'i kan i b'a yira ala la n'i ye lansara seli i b'a a wurudi o cogo la i b'a yira ala la n'i ye fitiri seli n'i ye safo seli i b'a kɛ seli waati duuru bɛɛ i bɛ tugu a la i bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɛ a la i b'i ka kow yira ala la kɛmɛ duuru ni bi seegin fila alahu rahman alahu rahman alahu rahman alahu rahman voilà ou bien ya alahu ya rahman ya alahu ya rahman i ye ya fɔ a la i ma ya fɔ a la a bɛɛ ye kelen ala b'a kalama ka ban i k'i hami yira ala la i y'a faamuya voilà donc n bɛ yiri saba f'i ye i b'o yiri saba ɲini i b'i ko a la nin yiri saba ɛɛ a tɛ u ti den u kala tɛ tigɛ ka turu mais kuma bɛɛ u falennen don mhm. kelen bɛ falen ji la o f'a ma ko ngɔkun jila ngɔkun filanan kunjɛ kunjɛ kelen kelen n'i y'a kala tigɛ k'a turu a tɛ falen voilà donc eh, a bɛ feere fasɔnya dɔ bɔ i tɛ den y'a la ten nka kuma bɛɛ kunjɛ kura bɛ falen a camanba ani kunjɛ a sabanan o ye jun ye u b'a fɔ ko eh, eh, ji laban ye jun kɔrɔla ye jun kelen kelen voilà n'i y'a a tigɛ k'a turu a tɛ den n'i y'a kisɛ dan a tɛ falen nka kuma bɛɛ jun kura bɛ falen nin yiri saba i b'a ɲini i b'a tobi i b'i ko a la su saba ka tugu ɲɔgɔn na ka saba k'an ko a la siɲɛ saba ka tugu ɲɔgɔn na voilà a bɛɛ kuru kelen kelen ni ala sɔnna ala ka hami dilan ala ka garisigɛw dayɛlɛ inshallah an b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la an bɛ duman dɔ lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ atɔ ye ka sɔn an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen an la K'an bɛ ɛɛ zikiri zikiri daw fo a bɛ nafaji tɛnɛ a k'a bɛna kasɛti kelen bɔ i tɔgɔ la han zikiri daw kɔni a kana bɔ ne kelen tɔgɔ la k'a kɛ fɔli kɛli dɔrɔn ayiwa a y'a mɛn an bɛɛ tɔgɔ don a la awɔ hɛrɛ tilenna hɛrɛ na mɔgɔ o ye basi t'an na an tulo b'i la oui problème dɔ de bɛ ne da la sisan ne ka den banna den fila hmm. ani n ba hmm. filanin ne tun ye den ye hmm. mais ne cɛ ma n dusu suma dɛ parce que ne tun ye n jigi la a kan ne tɛ maliyɛn ye quoi ne ye dunan de hmm. a ma ne dusu suma a ye ji la ne ɲɛna ko caman a ko ne de a bɛ yaala k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne de ye n den faga ko ne ye subaga ye kuma caman caman Ɔ ne kɔrɔmuso fana o jigira a ye o laɲani fo ko a b'o laɲani wagati bɛɛ o problème de bɛ ne da la a ko ka ca quoi e ka segin kuma kan sa e jiginna filanin na kelen de sara ou bien a fila bɛɛ de sara a fila bɛɛ banna don kelen a tila ka ne ba fana ban i ba fana banna awɔ a don kama ma a don kama ne y'a wele a tun tɛ dugu la quoi ne y'a wele k'a ɲɛf'a ɲɛna a m'i ɲɛkɔrɔ diya ne la a tun bɛ don ne kan dugutilama fɛ a wagati la a bɛ don ne fɛ dugutilama fɛ a bɛ bɔ fajiri fana na a bɛnna sunkalo dɔ de ma ni sunkalo sera a bɛ na ne fɛ ni zéro heure tɛmɛna ni quatre heures sera hali a tun tɛ ne ka ji min munna a b'o kɛ ah ne t'a dɔn walayi ne t'a k'a dɔn ko k'ale sufɛ di musalen ah a a bɛ min sisan a bɛ yan a bɛ bamakɔ yan e n'a tɛ ɲɔgɔn ye ne n'a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ne b'a ka furu la toujours a bɛ nasɔngɔ di ah a ka nasɔngɔdi ka suma dɛ a bɛ so sara a ka so sara n'a ye kalo fila sara a sabanan a b'i munucu o la ou bien n'a ye kalo kelen sara a filanan a b'i munucu o la a b'a fɔ wari tɛ a bɛ to ka na si so tuma cɛ kelen kelen wa ayi a kɔni a bɛ a bɛ si a so a ɲɛ ma a bɛ n'i fɛ yen ni susiri b'a awɔ ni susiri b'a la a bɛ na denw yɛrɛ bɛ ne n'a cɛla la juma de bɛ ka digi la sa kuma a bɛ kuma min fɔla bɔlɔ ɲɛfɛ yan awɔ a bɛ kuma min fɔla bɔlɔ ɲɛfɛ wa a tɛ tilen ne ni kɔrɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ la quoi tilenni sira jumɛn tilenni fɛn min ye baloko ye ale ni ani ne denw banana ne yɛrɛ de don a bɛ baara ɲɛnama la wa Awɔ a tun tɛ baara la mais sisan a bɛ baara la i da b'a la ko baarako b'a to a bɛ se ka dɔɔnin dɔɔnin di don don don don awɔ parce que hali ni mɔgɔ gɛrɛw y'a wele a fa a bɛ wari c'o ma anw yɛrɛ bɛ yan a tɛ sɔn ka wari di miseli ko y'a mɛn n'i m'a mɛn an bɛ tɛmɛ bɛnkɛja i ye faamuyali kɛ n y'a faamu mais ne bɛ min fɔ an balimamuso ye ne tɛ kuma in yɛrɛ jɛya yann'a ka taa ne tun bɛ min fɔ an balimamuso ye dɔrɔn lamini ne b'a fɔ a y'a ka sabali de lamini nkalon dɔw bɛ yen n'a dar'i la ni ala yɛrɛ tɛ maa si se k'i jɛya i kana tari n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na t'i ko baji camancɛ la i k'i ko san wolonwula ji la ni ala yɛrɛ tɛ foyi t'a bɔ i la ni ni subagaya don ale yɛrɛ kuma fɔ ka kuma jaabi a ko den wɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ den wɛrɛ b'u ɲɔgɔn cɛ mun na a t'o fana dun densaya fɔlɔla nin na wa cɛ y'a ka fili de kɛ mais cɛ bɛ fili de la lamini i b'a dɔn adamadenw c'est-à-dire n bɛ tilen kɔni kuma adamadenw ka kow manifester cogo ye hali fili yɛrɛ tɛ adamaden dɔw bɛ yen ni baara yɛrɛ commencera ka tiɲɛ olu fa de bɛ d'u la a kɛlen bɛ ka dimi a diminen de don a kɔrɔ den ninnu sali ma diy'a ye voilà i b'a sɔrɔ peut-être a kɛlen bɛ ka kan da muso ɲɛna ko dɔ la dɔrɔn n'i ma nin dabila dɔrɔn a bɛ k'i la tan dɔn ala k'an kisi o a fɔra ma ko bɛ kuma i ka kuma ɲuman fɔ dɔn o ka don si ne don n'o ko la o kɛra dɔn dɔn a b'a da muso kun a ka sabali ani hadamaden dɔw bɛ yen ni ko commencera ka tiɲɛ u bolo dɔrɔn u bɛ kɛ fatɔ de mais anw fɛ yan an tɛ fatɔ dɔn fo ni min ye kulusi bila ka sɔrɔ fatɔ camanba de bɛ adamadenw cɛ la fatɔ camanba ni adamaden yɛrɛ sigi yɛrɛ ni adamaden sigi an bɛ diɲɛlaban tile min na bi ni adamaden sigi kɛmɛ o kɛmɛ min dafalen don a ka faculté la cent pour cent cent pour cent a tɛ mɔgɔ bi saba bɔ mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ i bɛ mɔgɔw ye bɔlɔn fɛ baro kuma na kɔni voilà donc mais a filɛ k'a fɔ k'a tun tɛ baara la mais sisan baara nana mais a ka kuma in yɛrɛ fana tuya b'a jira ko sisan ka fisa dɔɔnin u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ la sisan ka fisa dɔɔni a bɛ k'o tilenbaliya min kɛ nin ye e k'o to yen man o sara bɛ ala bolo a b'o min kɛ nin k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a fɛn ne baraji foyi t'o la e ka denbaya bɛ ɲanimagoro na e bɛ sɛbɛya la kɛnɛma baraji foyi t'o la mais a ka sabali cɛ in kɔrɔ a k'i ta in to ala ma n m'a fɔ a ka kɛlɛ dɛ ni cɛɛ nana k'i kunkolo ɲɛsin yen fɛ k'i da bila maɲanbugu sirafara la ka musɔrɔ bila ka taa ɲamakɔrɔ sirafara n kan t'o ma wala e ka sabali a kɔrɔ i ka sabali a kɔrɔ i k'a to yen i k'i ta in to ala ma sinɔ ni sugu n'a dar'i la walayi n'i ko diɲɛ foyi t'a foyi t'a b'i la ni ala yɛrɛ tɛ ala de b'i jɛya don dɔ bɛna kɛ ala b'i jɛya la fo a yɛrɛ bɛ tila ka na f'i ɲɛna mhm. ala k'an bɛɛ sutura mhm. eh, lamini a kelen bɛ komi n'a fɔ muso in dɔkɛla don mhm. muso in se dɔɔni bɛ muso in ye parce que a ko ni cɛ ye kalo fila sara a b'a fɔ ko kalo kelen mana se a b'a fɔ k'a tɛ n b'a dɔn ale de b'o sara ni denmisɛnninw banana fɛnɛ ale de jɔlen don ni denmisɛnninw ka fura ye ni fɛnw ye a kelen bɛ i b'a fɔ ko dɔɔni bɛ muso in bolo bɔn ne bɛ min fɔ muso ye bɛnkɛjan ye min fɔ o dɔrɔn de don a k'a di ala ma ala tɛ juru don mɔgɔ la dɛ mɛ n'i ye juru don ala la ala b'a ɲumanba sara ni ma n'i ma n'i ma cɛ tɔnɔ dun i bɛ den tɔnɔ dun mm-hmm. o tuma na hali n'a ma tilen a ni muso fɔlɔ cɛ ala ye se min k'ale ale k'a ka se kɛ don dɔ la ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ a tɛ sa abada ka sɔrɔ ala ma tiɲɛ dɛmɛ mm-hmm. a ka sabali furu de don maa n'i ye fɛn fɛn ye furu la don min na o ye furu dɔ de lamini furu ma nɔgɔn ala ma furu garisɛgɛdiya di muso bɛɛ ma muso dɔw bɛ yen nɔ u tɛ furu juguya yɛrɛ dɔn u tɛ furu gɛlɛya yɛrɛ dɔn hali ni mɔgɔ min donna k'i b'i ka furu gɛlɛya f'u ɲɛna mm. u b'i sogo la filɛ de mm. o ye dakan de ye a ma foyi di ala ma e yɛrɛ min bɛ furu gɛlɛya la i ma foyi kɛ masa aramani na bɛɛ n'i dakan ala ye bɛɛ da ni a dan cogo ye ka ala ye tilala ka bɛɛ sɔn n'a sɔn cogo ye mhm. maa bɛ se ka jɔn i sɔn de la mhm. mɛ ala ye bɛɛ sɔn o de la eh, alimami ninnu b'a fɔ ko ko n'i bɛ lajɛli kɛ i ka sɔnni na k'i kana sanfɛla lajɛ i bɛ yɔrɔ min na i b'i dugumana de lajɛ i ka min b'i ɲɛ i kan'o lajɛ dɛ n'i ye dugumana lajɛ dɔrɔn i bɛ limaniya ka bɛn i ka sɔnni ma o tuma na ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma musow muso yɛrɛ dara sabali de kama ni muso ni furula ni den sɔrɔla furu kɛra ka ban dɔrɔn i kɛra furu jɔn ye i kɛra furu jɔn de mm, mm. parce que i b'i denw de lajɛ sisan i t'i cɛɛ lajɛ mm. n'i cɛɛ y'a faamu o don n'i cɛɛ m'a faamu i sigi denw kɔrɔ don dɔ la ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ Bɛnkɛjan a ko ale fa bɛ ka ale ba tromper hɔn a ko a kelen pe de b'a kalama wa fa yɛrɛ t'a dɔn k'ale b'a kalama yɛrɛ ko sungurun b'ale fa bolo ko mɛ ale tɛ fɛ k'a fɔ a ba ye k'ale ka kan ka mun de kɛ ale b'a fɛ ka mun kɛ walasa fa k'a dabila kɛ wala sisan a bɛ se ka wuli n'o cogoya wɛrɛw de ye mais o t'a ka fɛn kɛta wɛrɛ i b'o f'i ba ye mun na a bɛ fɛ ka ba se kunko ma k'a fɔ a bɛ fɛ ka ba se kunko ma a sitanɛ kana ci o kelen na dɛ a kan'o kɛ dɛ ɛɛ lamini ne bɛ min fɔ a ye n'ala y'i garisigɛ don o fa sugu la ne bolo i b'o fana jouer ni intelligence de ye c'est à dire i b'a yira fa la de indirectement de ka to ka histoire sigi i sigi ka histoire labɛn aw sigilen k'a fɔ a ɲɛna ko ee pa karisa n terimuso karisa kɛ a y'a den lamaloya bi ko jaa a bɛ sungurun tigɛ a den de taar'a minɛ o la o de nɔ mɛ sɛsɛ ne y'a fɔ ɲɛna ko bɛnkɛja ye mun fɛ ayi fɛn dɔw bɛ yen a n'a ti ɲɛ olu kɔ fɔ sinon ni dɔ- dɔw bɛ yen ninnu tɔ i m'a faamu wa wala an b'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ de quoi awɔ fɛn na dɔrɔn ka tɛmɛ donc ninnu bɛ dilan ni hakiliw de ye Hakili de. i sigilen a kɛrɛfɛ i b'olu fɔ a ɲɛna i b'i ka daga wuli wala sariyatigiw bɛ min fɔ a la i ka wajulukɛlaw ɲini n'a sɔrɔ mɔgɔ min don parce que dɔw bɛ nin bɛɛ la i b'a sɔrɔ ala ka laadiriya b'i bolo nka mais i b'a sɔrɔ diinɛ b'u bolo a bɛ wajulukɛla min ka wajulu lamɛn o bɛ kuma cɛkɔrɔba ka nin jogo sugu ninnu kan min na i ka to k'olu n'a sigilen bɛ dɔrɔn i ka to k'o k'a la k'i sigi k'a lamɛn n'a ye nin yɔrɔ fɔ dɔrɔn i k'i tɛgɛ da i da la a den malo koyi n'i fa y'o mɛn aa lamini a bɛ ko caman faamu dɛ donc a k'i dɛn a fa kɛrɛ k'a k'a fa teri ye ale teri de y'a fa ye i teri de y'i fa ye i b'a kɛ i daga wuli de i teri de y'i fa ye donc a k'a fɔ a ɲɛna a k'a dilan ni o fɛɛrɛ a dilan o fɛɛrɛ o barika ka yɛlɛ ale la ale n'o hɛrɛ ka taa a ka so a ba dusu ka suma ale yɛrɛ ka kɛ den barikama ye a faamuna ala ka hɛrɛw caya amina yarabi lamine n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i cɛ ka kamalen tigɛ ko kuma f'i ye i ɲin tɛ dɛ hali n'a kɛra i den ye hali n'a kɛra i den i ɲin tɛ wala i juguba de don parce que a bɛ nin funti lamine ne cɛ ka sungurun tigɛ kuma kana fɔ ɲɛna n ko kuma kana fɔ ɲɛna a t'i ɲɛsira la a t'i ye yɛrɛ ɲɛsira la i kana fɔ ɲɛna ne yɛrɛ bɔra a kalama don min na o de don i kana n ko kuma fɔ ɲɛna maa maa b'a ɲini ka i cɛ ka ko jugu k'a ye se k'a f'i ɲɛna a tigi t'i ɲin ye a bɛ fɛ k'i ka furu sa de parce que mɔgɔw ka ko minɛ cogo tɛ kelen ye e ye furusala de ye a t'i ɲɛsira la i b'i ka furu la i da bɔ mɔgɔw ka furu la sa e cɛ bɛ min kɛ e b'o dɔn wa musow bɛ waso ɲɔgɔn na ne cɛ mana don ne cɛ filɛ nin ye ni fitiri welela n'a donna so dɔrɔn a tɛ bɔ e bɛ e bɛ kan ka waso muso la muso min cɛ bɛ bɔ a bɛ don quatre heures du matin mais e cɛ bɛ min kɛ e ta ka jugu ka tɛmɛ quatre heures du matin cɛ kan musow ka sabali e cɛ bɛ min kɛ yann'a ka don fitiri e b'o dɔn wa mm. i kana waso i kana mɔgɔw funteni sa cɛ dɔ bɛ bɔ quatre heures du matin mais quatre heures du matin bɛɛ t'a ye k'a fɔ ko cɛ bɛ ko la a dɔw bɛ yen nɔ u n'u faamaw ka kan ka ɲɔgɔn ye quatre heures du matin kɛ a bɛɛ tɛ musoko ye o ne e taara ka e t'a dɔn a bɛ min kɛ i bɛ t'i bisigi la musow b'u sigi de ka waso ɲɔgɔnw la ko min don musow a y'a dabila mm. an kana ɲɔgɔn ka furu tiɲɛ denmisɛnninw sɔrɔla ka ban e b'o tigi funteni o fɛnɛ mana ta dɔrɔn o b'a daburu sama a cɛ kɔrɔ cɛ mana na dɔrɔn kuma ɲuman yɛrɛ tɛ fɔ ɲɛ ɲuman tɛ don cɛ kɔrɔ tuguni teri jugu in de nɔ don mm. ka sɔrɔ e cɛ o b'a ta bɛɛ ɲɛnabɔ fitiri fɛ ka don yanni fitiri ka se u b'a ta bɛɛ kɛ ka don e hakilila k'e cɛ e, e, e cɛ tɛ ko la de ye musow ka sabali an kana ɲɔgɔn ka furu sa an kana ɲɔgɔn kɔ kuma fɔ an ka sabali ten sa dɔ kɛra diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ de ɲɛ yɛlɛlen don mɔgɔw ka sabali mɔgɔninfinw de da bɛ ɲɔgɔn ka vie la walayi furu dama min bɛ sa nin kɔ kuma in na lamini furu dama min bɛ sa k'i n'i cɛ diyalen to ɲɔgɔn ye aw ka di ɲɔgɔn ye naafigi bɛ na dɔrɔn ka na aw ka furu tiɲɛ a dɔw yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ a dɔw yɛrɛ ye nkalon ye parce que u ɲɛ b'a la u ka di u bɛ don ka bɔ u ka couple nin ka ɲi u bɛnnen don u ka furu la u denw jɛlen don dɔ b'i ye ten dɔrɔn i n'a tɛ fa la u tɛ ba la tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira yɛrɛ la ka sin ten nɔ dɔrɔn ka na don i ka furu la dɔrɔn k'i ka furu tiɲɛ

kuma in sɔrɔla min nɔfɛ n'o ye cɛ in fa ka nin jogo in ye a fa bɛ ka jogo juguya min kɛ la donc o tuma ale t'o fɔbaga ye ba ye o e b'o fɔ ba ye cogo di donc mais a bɛ fa in ladi ni keguya de ye a bɛ fa in ladi ni keguya de ye i n'a fɔ bɛnkɛja ye misaliya minnu di o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw kira y'o de fɔ ko silamɛ mɔgɔ keguman de ye ee sedinal hasan ni husein delila ka cɛkɔrɔba dɔ a bɛ seliji ta la mais a tɛ se seliji ta la mais ladabu tɛ olu ka n'a fɔ cɛkɔrɔba ye k'e bɛ ka min kɛ nin t'a cogoya ye o u yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka n'a fɔ ko vraiment e e est ce que e bɛ se seliji ta la ka tɛmɛ ne kan ayi e tɛ se ah bon an k'a kɔrɔbɔ cɛkɔrɔba bɛ k'a kɛ cogo min na kelen y'a kɛ ten dɔ in ko ko a filɛ nin ne y'a f'i ye k'i tɛ se o donc dɔ in y'a kɛ k'a ɲɛ ko n'i bɛ seliji ta i b'a kɛ tan nin k'a ɲɛfɔ i bɛ ji ɲuman ɲini i bɛ a kɛ tan i bɛ bisimila rahmani rahim fɔ i b'i tɛgɛ fila de ko fɔlɔ jaa e yɛrɛ tɛ foyi dɔn yɛrɛ nɔnɔ bɛ ta a bɛ kɛ tan de donc ni cɛkɔrɔba hakilima de a b'a dɔn cɔ ni min filɛ k'a fɔ nin de b'a dɔn cɛkɔrɔba ko e n den ko aw ni baraji ala k'aw sara ɔ e bɛ ka min fɔ k'o tɛ dɛ ne yɛrɛ de tun t'a dɔn aw ye ne kalan nin ɔ donc cɛkɔrɔba ye dugawu k'u ye kuma b'a fɔ cogo de bolo an delila ka nin fɔ yan ka caya n bi baro kelen bɔ dɔrɔn ka tɛmɛ adamaden i ka adamaden sutura ko ba de don c'est-à-dire eh, kamalen dɔ a taara a terikɛ dɔ de ka mariage kɛyɔrɔ la a ye mɛtiri dɔ delila k'ale kalan depuis deuxième année la a y'o mɛtiri ye yen ee ale ko ko ee ko nin olu ka mɛtiri de koyi a ko mɛtiri ma k'e bɛ ne dɔn wa mɛtiri ko ko ayi ko ne t'e dɔn k'e dun y'an kalan deuxième année la o a ko ko ahan ko ne tun b'e ka kilasi kɔnɔ ko ne de ye karisa ye mɛtiri kunkolo yaala cogo o cogo a sɔrɔ a san caman kɛ ne de ye karisa ye ko e ma ne dɔn ko ayi a ko i hakili t'a la ne bɛna i hakili lajigin kalan an ka kalanden dɔ ka mɔnturu delila ka tunun mɔnturu in tununa ne de tun ye mɔnturu in suɲɛ mɔnturu in tun bɛ ne pɔsi kɔnɔ a don i ye bagabaga kɛ ko bɛɛ ka n'i jɔ i ka bɛɛ fuye i ye ne fuye ka mɔnturu bɔ ne pɔsi kɔnɔ i ye mɔnturu bɔ min pɔsi kɔnɔ o de ye ne ye a don i ko i ko kalanden bɛɛ k'i ɲɛ tugu kalanden bɛɛ y'a ɲɛ tugu i ye mɔnturu bɔ ne pɔsi kɔnɔ ne yɛrɛ siranna n k'i bɛna na n kofɔ mɛ a don i ye n sutura dɛ i ma n kofɔ e kɔni y'a fɔ dɔrɔn ko bɔn bɛɛ ka t'i sigi bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ bɛɛ y'a ɲɛ yɛlɛ i ko bɔn mɔnturu kɔni yera hali sini mɔgɔ m'a dɔn mɔgɔ min ye mɔnturu in ta mɛ a tun bɛ ne de bolo vraiment i ye n sutura ala k'i sutura mɛtiri ko a ma ko aa e de tun don bɔn ne ka fɔ in tɛ ne t'a dɔn k'e fɛnɛ don ne y'a fɔ k'aw k'aw ɲɛ tugu ne fɛnɛ ye n ɲɛ tugu de k'aw fuye pour que n kan'a dɔn jaa karisa de y'a ta mɛ an yɛrɛ de ka jɛnatigɛ bɛnna mɔgɔ sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ ma eh. mɔgɔ ɲɛɲini ma ka mɔgɔw lebu fo n ka karisa lebu ka karisa da lɛfɛ la ala ye mɔgɔw sutura e b'u lebu mun na Hein? karamɔgɔ yɛrɛ ka kɔntan ni ɲɔgɔn lebu ye wala fɔ dɔrɔn ko karisa sɔrɔla ni lebu la a banna ka di karamɔgɔ ye a banna a banna an ka sabali ala ka ala ka saya bɛ fɔ amina